an den minnu tora a la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka yafa u ma a k'u dayɔrɔ kɛ alijana ye a ka sabali ɲuman di u kɔmɔgɔw ma minnu bananen don k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka kɛnɛya ɲuman d'u ma ya rabbi alamin n'o bɔra a la tiɲɛ don kunu jamana kuntigi duuru ani i ye min fɔ jamana kuntigi kɔrɔ kelen ani maa wɛrɛw n'o ye ɲɛmɔgɔbaw ye olu farala ɲɔgɔn kan ka na sani u ka na kunu o y'a sɔrɔ cidenw kun nana gale ka kɔn u ɲɛ nka ko in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye jamana bɛ lahalaya min na k'u bɛna a lajɛ fɔ ka bɛn bɛ se ka k'a la ko in kɔni ye dusumasakasako de ye tiɲɛ yɛrɛ la ko o ko bɛ jamana in kɔnɔ fɛn t'a la ko an yɛrɛ dama kun tɛ se ka sigi ka fɛn min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an bɛɛ jamanadenw de don ni tiɲɛna jamana mara cogo la fo ka taa se yɔrɔ la u ye min faamu a la o de ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a ka mara bila parce que mɔgɔ min don a y'a dan jira ne wulila k'a f'u ɲɛna n ko o ye fɛn ye o ka ca u ka fɛɛrɛ kɛ u k'o kuma in to yen u ka bɔ o kan min y'a tɔ ye jamana bɛ ka mara cogo min na an n'a ka sigi ka kuma kɛ o de la mémorandum min kɛra ɔ o yɛrɛ gérer cogo o de ma kɛ mɔgɔw sago ye parce que ko in kɛra ni lahalaya ye bonya si ma ye ko in na kɛra komi maa minnu ye jamanadenw ye olu ka wuli k'a fɔ ko ko dɔ bɛ jamana kɔnɔ min ma bɛn o kuma yɛrɛ fɔli de kɛra dama na ko wɛrɛ ye ɛ n'o tɛ nin ma se nin ma o hakɛ bɛ jamanadenw bolo olu de y'i bila k'i ta k'i bila jamana kunna ɛ ni ko kɛra jamana kɔnɔ ani jamana bɛ ka taa taabolo min na a ma k'u sago ye jamana de bɛ o hakɛ di u ma u k'a ɲini i fɛ i ka jamana taabolo yɛlɛma ɔ o baara ninnu de kɛra fo ka taa kuma se yɔrɔ la u k'a fɔ k'i ka fanga yɛrɛ bila nka o fana la kumaɲɔgɔnya kɛra ne ko n ko o kuma in o ka bila o kuma in bila la u ye fɛn min sɛbɛn ka taa di ma o fana minɛna minɛ cogo la pour que a k'u reçoit yɛrɛ ne de y'a ɲini a fɛ a ye n reçoit n k'a ma n b'a ɲini a fɛ i ye n reçoit i k'u fana reçoit i k'u lamɛn kɛra cogo o cogo an yɛrɛ dama de don n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛna bɛn ko dɔ la o ɔ nka o baaraw ma kɛ kɛcogo la min kɛra nimisiwasa ye o kɛra sababu ye dix juillet mɔgɔw bɔra k'u bɛna murti wale da o de nana kɛra wuli ka jɔ ye fo ka taa marifa ciw bɔ a la fo ka taa adamadenw bɔnɛ u ni na o la o kɛra baaraw ye minnu ma kɛ baara cɛ ɲumanw ye ɔ mɔgɔw nana k'u bɛna kuma an ni ɲɔgɔn cɛ nka olu ma na k'u bɛ kuma an ni ɲɔgɔn cɛ u ma na k'u b'an lamɛn min fɔra ka ban u bɛ na ka na o de entériner k'a fɔ bon a bɛ kɛ tan ayiwa kuma banna ɔ ne y'a jira u la k'a fɔ k'a tɛ kɛ ten a ye mɔgɔw ye an sigiɲɔgɔnw don ayiwa an baarakɛɲɔgɔnw don an badenw don u nana anw de ka ko don u ye nali min kɛ o diyara an ye an y'u fo o la nka anw fana ye hɔrɔnw ye ani yɛrɛwolow ye anw b'an ka jamana kɔnɔ an tɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye min mɔgɔw bɛna fɔ an ye dɔrɔn a y'a kɛ tan a k'a daminɛ o tɛ se ka ɲɛ o anw de kunko don tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ anw de b'a kɔnɔ kɔlɔlɔ min bɛ jamana kɔnɔ anw de b'a kɔnɔ n'anw ka jamana in diyara ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan a ka d'anw de ye nk'anw de wulila ka diɲɛ maa bɛɛ wuli k'anw ka misiriw yɛlɛmɛ k'an ka batokɛyɔrɔw yɛlɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɛ campagne yɔrɔ ye k'ale sigi n'i y'a ye anw bɛ wuli bi k'a fɔ ko fo ayiwa ko in ka yɛlɛmɛ an ma k'an sago de ye n'a kɛra an sago ye kuma bɛ k'a la wa ale bɛ na jamana mara la don min o y'a sɔrɔ kidali ko kuma de bɛ fɔ hali o kidali guvɛrinɛri tun bɛ yen guvɛrinɛri bɛ yen sɛrikili ninnu bɛɛ lajɛlen perefew bɛ yen ne yɛrɛ taara kidali 2014 k'u sɔrɔ yen mara bɛ taa yen don min o y'a sɔrɔ ne taara yen o dugusɛjɛ de mara taara yen olu taara kɔfɛ k'a bɛ taa yɔrɔ in minɛ ni minɛ cogo wɛrɛ ye ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ t'a la o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye ni kidali binna ni mali yɛrɛ binna a sen fɛ ɔ mɔgɔw b'o fɔ ka bon o ka fɔkabɛn ko k'o kɛ laman kɛra o taara o bɛnkan in taara sɛbɛn kɛ a tɔgɔ ye di alize a san duuru ye ɲinan ye foyi den kelen ma se ka k'a la k'an to o la jamana camancɛ u nana tasuma wuli o la o tasuma wulitɔ la sann'a ka wuli a ŋunuŋunukanw n'a baaraw bɛ sen na ne wulila ka taa se a ma n ko nin baara min daminɛtɔ filɛ nin ye n'an ma fɛɛrɛ ɲinin a la a bɛna jamana in tɔgɔ tɔ halaki de ala k'an kisi k'an tanga nka u y'a to yen a ko a ko in ka kɛ u yɛrɛ sen b'a la u bolo b'a la ala b'o dɔn an m'a da u la o ye tiɲɛ de ye maa minnu bɛ sigi la kabini san ba yirikaw u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn kun ka na kɛlɛ wuli ka jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama ka ɲara k'i ka kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn fa u t'a dɔn hali u bɛ ɲɔgɔn fa kun min kama jamana b'a bɛɛ lajɛlen kalama a b'a bɛɛ lajɛlen seere ma mɔgɔ bɛ tasuma don i yɛrɛ ka jamana na o yɔrɔ in to yen a b'o lahalaya in na ka jamana nana don ɲɔgɔn na ayiwa sikaso jamana nana don ɲɔgɔn na mɔgɔw yɛrɛ nana se élection minnu kɛra o de kɛra sababu ye sa k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔɔni parce que mɔgɔw nana faamu hali an bɛ dannaya da maa minnu ma k'u ka kuma jamana tɔgɔ la u ka walew kɛ jamana tɔgɔ la dannaya yɛrɛ t'u kan bilen parce que o baara in bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ dannaya bɔr'o kan a sabatira mɔgɔw ye k'a fɔ ko yɛrɛsago de bɛ yen jamana ko tɛ yen fɛn wɛrɛ tɛ yen min ka d'an ye an b'a kɛ ɔ o de nana ni wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ye an k'o de ka dabila jamana kɔnɔ jamana tɔɲɔni ni dantɛmɛ ni binkanni ni yɛrɛsagokɛ ani ayiwa a ka d'an ye cogo o cogo an b'a kɛ ten o tɛ se ka jamana jɔ adamadenw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ hakili kelen ye ka kɛ ŋaniya kelen ye o de bɛ se ka jamana jɔ nka n'a ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ayiwa fara fara k'u bɔ ɲɔgɔn na ka maaw bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ mɔgɔw tɛ bɛn kabilaw tɛ bɛn sɔrɔdasiw tɛ bɛn sɛndikaw tɛ bɛn jamana kulu si tɛ yen minnu bɛ kan kelen fɔ o jamana hali ni kɛlɛ binn'u kan o bɛ se k'a kunbɛn wa jamana tɛ se k'a yɛrɛ bɔ nin na o nin tɛ fɛɛrɛ ye nin tɛ dabali ye nin tɛ jamana marako ɲuman ye mɛ n'an fana ma se k'o fɔ an kɛra ladiriw ye wa o kuma min fɔra o de ye nin bɛɛ wuli k'a jɔ a sen kan ɔ o de nana ni fɔnkɔɲɔgɔnya ye ni ninnu fana wulila ko ni mali tiɲɛna olu yɛrɛ ye mali sigiɲɔgɔn jamanaw de ye o kuma tiɲɛni bɛ s'u ma anw tɛ fatɔw ye an tɛ lagalagatɔw ye anw tɛ tasuma don an ka jamana na an tɛ jamana ci nka ni jamana marala ka a ci juguya o mara jugu o de bɛ jamana ci jamana in tun bɛ yen kunun ko modibo ka fanga binna nka jamana tora yen musa ka fanga binna mɛ jamana tora yen sisan jamana ko jamana yɛrɛ de bɛ ɲini ka bɔ yen n'i y'a mɛn fanga bɛ kɛ jamana kɔnɔ o k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ yen kɛ ni kabilaw ni sigiɲɔgɔnw ni maa minnu bɛ yɔrɔ la n'o de ye jamana ye n'olu yɛrɛ dama bilalen bɛ ɲɔgɔn na jamana ko bɛ yen tuguni wa ni jamana tɛ yen fanga bɛ yen wa a fɔra o de la k'a fɔ k'an k'an hakili sigi an yɛrɛ kan an bɛɛ ka sigi an ka kuma an ka bɛn jamana in ka mara marako ɲuman na kɛlɛw ni fɛɛrɛ fɛn minnu bɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye k'anw yɛrɛ sɔgɔla an yɛrɛ la an k'o dabila an ka ɲɛsin jamana ma ni tiɲɛ ye jamana nafolo ani jamana sɔrɔ a kana kɛ maa damadɔw ta ye minnu b'u sago k'a la ka jamanaden fan caman to tɔɔrɔ ni ɲani ni ayiwa degun na o tɛ bɛn kalan tɛ jamana kɔnɔ furakɛli tɛ jamana kɔnɔ sira kura tɛ jamana kɔnɔ a sigili ni sisan cɛ fɛn tɛ yen i bɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn min ma ko nin baara in ko ale de y'a daminɛ a ma ban fɔlɔ o yɛrɛ tɛ yen kuma tɛ a bannen ma n'o o ye tiɲɛ ye n'o kuma ninnu fɔra o bɛ se ka kɛ maa fa ko ye wa o kuma in sera ko ko mugu ka ci maa la wa an ma se o ma o an yɛrɛ dama de don aa maaw nana olu fana nalen ye min kɛ an y'u kunbɛn ni bisimila k'u bisimila mɛ u nana ni nacogo minnu ye ani kuma minnu fɔ an ye a bɛ komi ayiwa an nana an ye min fɔ o de don kuma kuma wɛrɛ tɛ yen ka ligne rouge ko kumaw fɔ fɛnw bɛ yen aw da man kan ka maga o la eh, anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko an da man kan ka maga o la pourquoi n y'o de f'u ɲɛna n ko anw ka jamana anw tɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye dɛ an ye yɛrɛwolow ye an ye hɔrɔnw ye anw b'a préféré ne b'a préféré ka ka ka sa hɔrɔnya kunkɔrɔ ka sa danbe kunkɔrɔ ka sa diinɛ kunkɔrɔ ne b'o kɔrɔdon ani n ka balo n kunmasulilen k'a sɔrɔ tɔɲɔni ni binkanni ani yɛrɛ sago kɛ o bɛ ka kɛ hadamadenw na n tɛ se ka o kuma fɔ parce que ne bɛ n ta sɔrɔ o ye ka ka balo i kun i kun sulilen maa wɛrɛw b'u sago kɛ i ka jamana na i tɛ se ka kuma parce que e yɛrɛ b'i ta nin sɔrɔ o ye ka balo i kunmasulilen o de ye traîtrise ye Je préfère moi mourir en martyr que de vivre en traître. Voilà. N ka sa, nka n sara fɛn min kunkɔrɔ o ye jamana ye, o ye yɛrɛwoloya ye, o ye hɔrɔnya ye, o ye danbetigiya ye, o ye diinɛtigiya ye. N sara o de kunkɔrɔ, n b'o kɔrɔdon ni n ka balo. N bɛ balo min na, n malolen de don. min bɛ ka kɛ n ka jamana kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ko a man kan nka n bɛ sigi n bɛ n da minɛ o ye ka ka i balolen don nka i malolen i kɛlen bɛ k'i ka jamanadenw n'i ka sigiɲɔgɔnw ani maa minnu da i la k'olu janfa o balo sugu ne t'o fɛ ala kan'o dusukun don n kɔnɔ ɔ an y'o f'u ye anw tɛ jamana ye k'aw bɛ na dɔrɔn min ka d'a ye k'o fɔ an k'o kɛ a ka tɛmɛ an fana ye hɔrɔnw de ye an bɛ maa bonya nka an tɛ maa ta ye an tɛ maa si ta ye jamana in ye hɔrɔn jamana de ye danbe jamana de don olu b'a fɛ k'an kɛ bolokɔnɔmɔgɔ ye ka kɛlɛ ninnu bɛɛ wuli k'a jɔ an ka jamana in kɔnɔ kun t'a la ju t'a la mɔgɔ tɛ fɛn wɛrɛ dɔn a la a bɛɛ ye k'an sɔgɔla an yɛrɛ la k'an kɛ maafɛmaa ye k'an yɛrɛ tɛ se ka foyi ɲɛnab'an yɛrɛ ye fo ni maa wɛrɛ ye fɛn ɲɛnab'an ye a bɛɛ ye janfa juguw de ye minnu tigɛlen don jamana in kama n'an ma kunun ka an yɛrɛ dɔn ka wuli ka jɔ ka an yɛrɛ ka cɛsiri kɛ k'an ka ɲɔgɔn minɛ jamana in bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye ala k'an kisi fɛn min ma ala k'an kisi fɛn min ma ko in y'o de ye u nana minnu kɔni fɔra u y'a fɔ an ye an ko an ma nin faamu wa nin t'an wasa maaw faara ko wɛrɛw kɛra o kuma bɛɛ lajɛlen ka kan ka fɔ dɛ aw tɛ se ka an kɛ komi n'a sɔrɔ fɛn kɛra a banna a ye wuli ka taa o tɛ se ka ɲɛ ɔ olu yɛrɛ ko sisan u bɛna réunion extraordinaire de kɛ n'o ye CEDEAO jamanaw bɛɛ o réunion extraordinaire vidéo conférence la k'a bɛna kɛ euh, ntɛnɛndon ni décision wɛrɛ minnu bɔra a la ni ala sɔnna o bɛ sɔn ka kɛ nimisiwasa ye eh, n ko ala k'o kɛ ɔ n'olu yɛrɛ ma se k'o kɛ an yɛrɛ minnu dama an ka kan ka se k'o kɛ nin ye jamanakuntigi ye kɔ t'an n'a cɛ ba t'an n'a cɛ anw de ka jamanakuntigi don anw de y'a suganti k'a bila yen a mana gan cogo o cogo an tɛ se ka dɛsɛ ka ka sigi ɔ e de ye faso a ɲɛmaaba ye i ni maaw ka sigi kɛ i k'an ɲininka ɔ a kɛra cogo di aw ko cogo di hali minnu ko k'i ka bɔ yen an k'i ka bɔ yen dɛ ɔ n bɛ bɔ yen kun jumɛn kama sariya la a man kan ka kɛ ten min bɛ se ka kɛ o ye nin ye nin y'aw jo ye nin yɔrɔ y'aw jalaki ye n bɛ nin to yen a ye nin yɔrɔ in a y'o fɔ o ye tiɲɛ ye mɛ e tɛ jo foyi la i jalaki tɛ foyi la o fana tɛ se ka ɲɛ alifa fanga a ye san wɔɔrɔ kɛ ale ye premier ministre ye ibk fanga a tɔgɔ ye di att fanga a ye san duuru kɛ ale de ye assemblée président ye bi san wolonfila ale ye président ye mun tora jamana in kɔnɔ ale ma min kɛ jamana ye min d'a ma bonya ni karama la o dira joni ma jamanaden ma a tɛ yen mɔgɔ si tɛ jamana in kɔnɔ min ale ta in ɲɔgɔn sɔrɔ o tigilamɔgɔ i ka kɛ jamana kɔnɔ ko kuma tɛ se ka k'i fɛ o kuma mun don n'i filila a bɛ f'i ye kɛ a bɛ f'i ye n'a ma ɲɛ fana a bɛ fɔ ɛ o sera marifa ci la wa o ma se marifa ci la o mɔgɔ bɛ marifa ci juguw de la mɛ i yɛrɛ ka jamanadenw an tɛ yɔrɔ wɛrɛ la an tɛ sahara kɔnɔ an bɛ bamakɔ de kɔnɔ yan o sera marifa ci la forsat bɛ wuli ka taa mɔgɔw sɔrɔ u sigiyɔrɔw n'u ka batoyɔrɔw la k'u bɛ taa marifa ci u la o k'o kuma ka datugu k'o dabiri k'o to yen parce que aw hakilila ko a bɛna se ka fɛn dɔ k'an ye min b'a to k'anw bɛ o kuma dabila n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka fɛn bɔ fɛn min n'an jɔlen b'a kun kɔrɔ o ye jumɛn ye hadamaden i ka diinɛ n'i yɛrɛ danbe maaw ka da i la u ka tugu i kɔ u ka da i dala kuma la u k'i kɛ jigi ye jamana kɔnɔ fɛn bɛ yen min b'o bɔ wa e ka bɔ o kɔrɔ parce que e bɛ fɛn dɔ sɔrɔ o tuma hali ni mɔgɔ tɔw a mana kɛ cogo o cogo a mana tigɛ da o da fɛ i mago t'a la ayi a tɛ kɛ ten o ye mɔgɔ ye mabidaw tɛ mɔgɔ min na kɔrɔ ye k'a fɔ i sinsinlen tɛ fɛn wɛrɛ kan nin kuma in bɛ hakili jigin don min ni mɔgɔw taara fɔ ala kira ye alayhi salatu wassalam ko a binɔgɔkɛ n'o ye aba talibi ye ko k'a fɔ ala kira ye a bɛ min na k'a k'a dabila kurayisikaw ko ten n'a bɛ fanga ɲini de la k'u bɛ fanga d'a ma n'a bɛ nafolo ɲini na u bɛ nafolo d'a ma n'a bɛ jɔyɔrɔ min ɲini wali n'a bɛ fɛn min ɲini a mana kɛ fɛn o fɛn ye u b'a d'a ma a nana f'u ɲɛna hali n'aw ye tile don tile ta k'a bin k'a da ne kini bolo la ka kalo in ta k'a da ne numan bolo la ne bɛ ko min kan k'a lase n t'a dabila fo ni fo ni n sara walima ko in kɛra hadamaden lahalaya dɔw bɛ yen mɔgɔ t'o bila fɛn dɔw kama o parce que fɛn tɛ yen min bɛ tiɲɛtigiya bɔ o tuma jamana bɛ dakun min kan tant que o kɔni o dakun de bɛ sen na wajibi don an bɛ wuli k'an jɔ k'a fɔ ko ko min bɛ ka kɛ nin ye nin t'a ɲuman ye a ɲuman ye min ye k'o ɲini o ka kɛ tɔɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ binkanni ka bɔ jamana kɔnɔ jama bɛɛ lajɛlen bɛnlen bɛ ko min kan o bɛ fɛn min ye jama bɛɛ ta ye mɔgɔ damadɔw k'o ta k'o k'u sago ye ka jamanaden tɔ to ɲani ni tɔɔrɔ ni ayiwa dusukasi la kalan tɛ yen furakɛli tɛ yen foyi wɛrɛ tɛ yen foyi tɛ jamanadenw bolo k'u nimisi wasalen bɛ ko min na hali i ka da i ka so kɔnɔ bi i hakili sigilen o tɛ sɔrɔ lakana tɛ yɔrɔ si jamana kɔnɔ ɛ n'o tɛ yɔrɔ si mɔgɔ b'o bɛɛ lajɛlen fɔ ka tila k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ ko jalaki kuma kana fɔ a ma maa min ye nin bɛɛ kɛ jamana kalifal'i la e de k'i bɛ se mɔgɔw y'a kalif'i la e n'a ma ɲɛ u tɛ se k'a f'i ye fana ko k'a ma ɲɛ i jɔ an n'i ka jɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'o fana tɛ se ka fɔ an yɛrɛ dama tɛ se ka bɛn o la fo diɲɛ bɛɛ ka wuli k'i da don o la o tɛ maloya ko yɛrɛ ye wa ɔ aw da donna a la fana a bɛna fɔ an ye de ko ko min fɔra ko an k'an wasa don o la an k'an makun o bɛ se ka ɲɛ cogo di an k'an makun k'an wasa don o la o tuma an ye jumɛn ye jamana o jamana b'o kuma fɔ bi anw ka jamana de kun ka bon n'a bɛɛ ye anw de bɛ maa wɛrɛw kunko fɔ maa t'an kunko fɔ ni ko ɲagamina yɔrɔ wɛrɛ la nin jamana in de bɛ taa a ɲɛnabɔ bi filen ni galama mana bila ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ boli ka na kɔmi n'a y'a sɔrɔ anw ka jamana ye hakilintan jamana de ye parce que ni jamana marala ka jugu ka kɛ tan mɔgɔw ɲɛ bɛ don aw la de malidenw ka kan k'o faamu bi anw bɛ jɔ ka ayiwa wuli ka jɔ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fanga ko tɛ fanga ɲini tɛ n tɛ fanga ko la n tɛ fanga ɲini na ala ye min di yan n'o ye ka bila mɔgɔw ɲɛ ka kɛ alimami ye ne ma jɔn o la baara tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka di n ye ka tɛmɛ o kan n t'a falen baara si la nka diɲɛ bɛɛ lajɛlen alimami ye maa min ye o ye ala kira ye alayhi salatu wasalam a nana de fana seli dama tɛ tɔɲɔni ni binkanni ani baara cɛjugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ani maa minnu lafulen don ka bin u kan k'o bali an man kan k'an sigi k'an da k'an bolo fila d'an kun an ta bɛ d'an ma dama o tuma anw tɛ maa wɛrɛ kunko fɔ tuguni o tɛ ɲɛ o anw ka kira de ko ten a ko maa min n'i ma hami ni silamɛ tɔw ka lahalaya la k'i t'olu dɔ ye man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minna maa o maa ni silamɛw ka u bɛ degun ni ɲani ni tɔɔrɔ min na n'o tɛ e hami a t'i sigi ɲɛna kira ko o t'an dɔ ye o t'an dɔ ye ne dalen b'o kuma in na ne dun b'a dɔn bi jamana silamɛ bɛ tɔɔrɔ min na u bɛ degun min na u bɛ hami min na min ka foro bɛ bɔsi la min ka du bɛ bɔsi la min ka sira bɛ da i ɲɛ mɛ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ yen bi n'i hakili sigilen don jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen min tɛ tɔɔrɔ dɔ da la jamana kɔnɔ i yɛrɛ faso ɛ n'a fɔra ko kuma tɛ se ka k'o la bɛɛ k'i makun dɔrɔn i bɛ i t'a sɔrɔ o kuma a banna ɔ ni min wulila ɛɛ u bɛ wulila dɔ ni fɛn dir'u ma sisan u b'u makun koyi ɛɛ n'i y'u ye nin na i bɛ t'a sɔrɔ fɛn de t'u bolo non nin kuma ninnu ye kumaw ye o ye o ye maa minnu tɛ maaw dɔn ani maa minnu hakilila k'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ye kelen ye ayi fɛnw bɛ yen olu ka bon ni wari ye u ka bon ni sanu ye u ka bon ni fɛn bɛɛ ye ka bon n'o ye jamanadenw ka da i la o danaya a tɛ se ka falen foyi la a tɛ se ka falen foyi la foyi tɛ yen min ka bon n'o ye ne bolo i bɛ fɛn min sɔrɔ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ jamanadenw ka da i la o de ye bonya bɛɛ ye ɔ fɛn min b'o tiɲɛ adamaden t'o ɲini ala fɛ o nafolo tɛ yen min bɛ se k'o tiɲɛ o wari tɛ yen min bɛ se k'o tiɲɛ o sanu tɛ yen min bɛ se k'o tiɲɛ ni ala sɔnna n'an b'an cogo la ni ala sɔnna kuma ko min kɛra mɔgɔw k'a faamu ko in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko kelen de don tiɲɛ nɔfɛ ko de don tiɲɛ nɔfɛ ko de don o dun ni ala sɔnna n'an bɛ balo la fo n'an dɛsɛra yɔrɔ min ni ala sɔnna ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka kɛ sabalibaw ye an y'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali u ka ɲɔngiri ko bɛɛ ɲɔngiri pewu an bɛ waati min kɔnɔ waati nin ye waati hɔrɔmalen ye waati bonyalen don ayiwa anw ka diinɛ in na an ka kan k'o yɔrɔ jira ka jamanadenw hakili sigi mɔgɔw ka taa u magow la u ka se k'u ka seliw kɛ k'a sɔrɔ u ma don girigara la o ye wajibi de ye ɔ somi n'a kɛra fɛn minnu fɔra n'a kɛra mɔgɔw dimisira ye o salamu o ko in banna n'a ma kɛ fana a tɔ ka kan ka ɲɛɲini cogo min na a bɛ ɲɛɲini ni hakili ye a bɛ ɲɛɲini ni sabali ye a bɛ ɲɛɲini ni muɲu ye a tɛ ɲɛɲini ni jamana cili ye a tɛ ɲɛɲini ni jamana jenini ye a tɛ ɲɛɲini ni jamana karili ye ne kɔni b'o fɔ maa bɛɛ ye o de ye n taabolo ye ko in na fanga tɛ n bɛ se ka fɛn kari walima se ka fɛn jeni ayi fanga ni kodɔn ye n bɛ se ka ko dilan an k'a ɲini ka jamana de dilan parce que jamana de bɛ ɲini ka bɔ an bolo voilà n'i y'a mɛn i bɛ fanga sigi o i bɛ min sigi o y'a sɔrɔ jamana de bɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan bi pour que mali ka sigi maliya la jamana in ka kɛ jamana ye maaw ka sigi u ka hɔrɔnya n'u ka danbe la ni min b'a fɛ ka kɛ min ye i ka k'o ye i ye hɔrɔn ye nka o k'a sɔrɔ jamana bɛ yen kɛ wala jamana tɛ se ka kɛ yen tant que ni tɔɲɔni ni binkanni ni lahalaya minnu filɛ nin ye fɛn tɛ se ka jɔ ka o to yen ni fɛn jɔlen ni tɔɲɔni donna a la janfa donna a la ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ tiɲɛ a bɛ lafu a bɛ lafu kuma tɛ ni a tiɲɛnen i nana nin fana fara a kan o kɔni o bɛ kɛ fɛn ye ala k'an kisi fɛn min ni jamana bɛ kun bala min na bi mɔgɔw ka kan k'o kɔlɔsi an kɔni ye fɛn min faamu ne ye walanda minnu sɔrɔ nin ko in na o y'an ka jamana an sigilen bɛ yɔrɔ la ala y'a k'an garijɛgɛ ye nka mɔgɔw b'a fɛ an ka sigi yɔrɔ la an sigi yɔrɔ dɔ dama nka yɔrɔ t'an ta ye tigi wɛrɛ bɛ yɔrɔ la min tɛ anw ye jamana ma kan ka sɔn o ma o de la ne k'u ma ko ne b'a préféré n b'a n b'a préféré n ka sa n ka jamanadenya ni n ka hɔrɔnya kunkɔrɔ ni n ka balo n ye janfanti ye n ye traître ye kɔrɔ ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i kɔni sigilen bɛ nka ko in maa wɛrɛw de bɛ ko wɛrɛ la jamana in hɛrɛ caman de bɛ jamana in kɔnɔ maaw de bɛ yen minnu b'a fɛ k'an sogola an yɛrɛ la pour que jamana in n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen a ka k'u ta ye anw ka sigi dɔrɔn o tigilamɔgɔw n'u b'u niyɔrɔ sɔrɔ ka ban a banna jamanadenw to hali u ka ɲani hali u ka sa tɔɔrɔ bɛɛ k'u sɔrɔ u t'u u t'u u t'u u fɛ u mago t'o la o de ye traître ye ɔ maa b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ala k'an laban ɲɛ a ka hɛrɛ k'an ye ala ka jamana basigi an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ u ka kɛ sabalibaw ye a mana kɛ tigɛ da o da fɛ mɔgɔw ka kɛ sabalibaw ye maa si kana tasuma don jamana kɔnɔ i kana jamana kari i kana jamana buruja an yɛrɛ dama de don anw de bɛ ɲɔgɔn dila o tuma an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn dila ni ala sɔnna ni ala jɛnna n'a ye fana jamana in bɛ dila Sha Allah a bɛ dilan a bɛ dilan n'an ŋaniya ye ɲɛni ye ni Ala sɔnna Ala b'a ɲɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma salamu aleykum